ọ bụ na ejighị ego moto na ibe igwe mba na ọ dabaa so ife a na-ekwu bụ ịbụ na ị nwere ike je ebi ego ọ bụrụ na nketa na ọ bụ ihe ịzụ ụmụaka nọ na akwụkwọ okwu ya bụ investment Mm, ọ bụ ịba were izigwaba tukwube ụnọ n'ebe ibi mm. ife dị mmadụ ya dọkwa and enweghị ọkụ ị ga-esi plan sị ya so

daalụ shinne sir francis okafọ na-akpọ anyị si issele-uku na-akpọ nne m si n'oge ọ dị ndụ ụlọ sị na onye elu na kokoli ọ sị wa akpọma ya johnson ị ga-elu kokoli tupu ị sị wa akpọma ya johnson ụfọdụ bịazi ha wee tinye aka n'ife wa na-elu n'ike francis okafọ o nwekwara ee, nke anyị na-ekwu bụ ibi tupu ọ kpọọ anyị bụ sir francis okafọ anyị na-ekwu maka ije inye onye na-eme anyị n'ọfụma bụ onye maịda ee ọ bụ na o je ije tinye aka na onye a na olu n'ike o je were ego were millions olu n'ike na ọ bụ na olu n'ike na ya n'onwe ya ga-akwụchi ya o tinyego imirikiti ndị mmadụ na ezigbo nsogbu o lue na ikpeazụ onye afọ ịfụzi ya ma ọ kụna iyi bụ onye wa ga-abịa kudo bịa sị ya ya kwụma ya bụ ụgwọ ebe a kwụma kwụma anya afọ onye ife na asịkwa unu na ụfọdụ ife na-emekwa ndị mmadụ o nwere imirikiti ndị inyom ikpoho anya wa dị n'elu shinne and i welu n'ike na-agwa wa ife ọbụla ife ncha akwa ncha dịrị hollandais maọbụ nke ọbụla wa na-akpọ amana nkwasị afọ dịsi afa dịsi iche iche na wa ga-ememe isi ọnụ wa ga-ememe nke thousands thousands wa ma wee nwayọọ wee anọ na iri ụgwọ iri ụgwọ nwekwa ndị ọ bụ na ọ bụ ọbụkwa na anya ukwu anya ukwu anya ukwu ajọka anya ukwu ụfọdụ chọ na oke anya ukwu nọ gbaa gbanyekwa wee godome ọbụkwa na ego anyị wee dome weje ga-eri ya ya bụ ife etinye wa na ya bụ iji ụgwọ ịkwụchicha na-eme mgba mgba na ọgụ ya bụ ife adịna mma ya bụ anyị bụ ndị aniọcha oshimiri anyị ga-eji ike mee ka anyị bie ka anyị ha onye ọbụla ọ na-enye aka shinne o nye aka shinne nne o nwekwara ụfọdụ ọ bụ na m- anyị marị tupu ọnwa agwụ wa ejego wa ejee na ebe wa na-ele ife oriri provision wa kwụ ụgwọ nke kwụ ụgwọ wa- wa ma akwụrụ ụgwọ wa sị wa nye m nke n'ọnwa zuo nye m nke nye m nke ife akarịa ego wa ana n'ọnwa o mebezie efu na ọ- wa kwụzi wa ụgwọ ọnwa wa bịazi akwụzi ife ọ gwụ nke ndị enwezi ego dị wa na akpa ụfọdụ n'ime ya na-ekụtọrọ ụmụ wa wa dị na ndụ wa nwụọ mana ụmụ wa wa kụtọrọ wa ezigbo ezigbo ụgwọ ụgwọ wa amara ike pụha ya bụ ndị be anyị anyị ga-ejisi ike ka anyị bie ka anyị ha ka anyị nụ nwantịntị egwu anyị ka anyị be wa- wee na-aga n'isi ị nọkwa ebe ị nọ na-etekwa ya bụ egwu na mụ na onye nọkwa be anyị na-etekwa ya bụ egwu egwu ndị be anyị egwu ọdịnanị ndị be anyị nnọọ nụ nji aka na egwu anyị asọ unu n'anyasị a em a na-agwa unu ife na-ebughasị ndị mmadụ ji anọ ọnụ eji ụgwọ ụfọdụ n'ime ya bụ anya ukwu anya ukwu o nwe oge anyị ji anụ maka ndị mmm ndị ọ bụ na i tinye ego i tinye 1000 ụfọdụ chọ inwe millions ozigbo ozigbo ọ bụ na ndị a bụ ndị wayo wee gwuo enu ya wee gwuo ewe ya o nwe oge e ji anụ maka planwell oge o- e, milikiti ahọ gaini ahọ gaini ahọ na ahọ milikiti osome na o tego aka ọ bụ na anyị anụ maka planwell na bini ndị mmadụ ewe ego weta ebe a wa chọ inwe millions ozugbo ozugbo ị bịazịa ọ bụzị na wa sị na a ga-enye 100 percent ife ọbụla i tinye n'ime ụfọdụ ọ bụ na ego wa na anọ ọfụ tiwe na nsogbu ọ bụ na wa ji ụgwọ fụkwa na iji ụgwọ a nsogbu ogbu ekwe dịkwa iche iche ogbu ya nsogbu dị iche iche ụfọdụ wa sị na ọ bụ ọbala ọbala mgbani elu ọbala ọbala mgbani elu ndị oyibo asị na ọ bụ high blood pressure ụfọdụ ọ bụkwa na maka na ya bụ ife o mewe ka a ga-asị ụwa atọzi ụtọ ọmị wa dị ilu adị ilu ilu ụfọdụ abụ na wa rie ụgwọ tọgbọrọ nke ọ ga-abụ na ị gara ya ọ bụ na ị gara arụ ife ọma tọgbọrọ ụmụ ya ọ bụ na ụgwọ ka onye ji wee na-edomere ụmụ wa ya bụ ife ụgwọ kwa akwụmụgwọ ụgwọ ya na irime ụgwọ chinne ego ya na na ọnwa ọmazu onye ma ozu- ọmazu hada onye ya bụ na ya bụ ife adabasị na ọ bụ na ọ bụ ife i ji ga-ewe wee mee ife ọma zụwa nwa gị ka ike ha ọ bụ na ọ bụ n'ife jọ njọ n'ihi edokwa m ụlọ ọ bụ n'ife jọ njọ ọ bụrụ ife jọ njọ mana itiezi aka bịa oyi na ilu na ime okooko o nwe ndị ọ bụ nke wa akpọzikwa emergency funds emergency loan wa pụha n'ọfịs tata fụnị na nwunye onye ejekwa amụ nwa ejega ejega wele wele ego ka nke bụ nke eziokwu onye dị ime ọnwa itenanị ọ mana na ọ ga-akwadome ọ bụ ụbọchị afụ o nwere ego dobe n'ụlọ ya bụ ife adịma mma ya bụ na anyị ga na-ejikeme ihe e rikwe ihe e domezikwe maka o nwe ife dapụhanị ka iri ike wee maa ka ị ga-esi wee o wee bụzikwa anyị ga-ejiri ike ji ya bụ ego wee gboo mkpa ọ bụ na ife ncha ị naha i richapụ wa ncha ya bụ ife adabana ọ bụ na ife ncha ị lụha n'ọnwa ị ga-erichapụ ha ụfọdụ bụ na bụ ọ bụ na ụbọchị ncha e nwe ife ọbụla wa me o nwe onye agba akwụkwọ ọ ga-ejeri ebe afụ o nwe onye anụ nwunye ọ ga-eje ebe afụ ọ ga-abụ ego ọ ga-eme wa ncha ọ ga-ego akwa akwa wa ji ga-eje na wa agba akwụkwọ na wa eni ozu ji nwayọọ maka na obodo si ike obodo si ike obodo si ike ya bụ ọ bụ n'ife nchekwa akpọ ka ị ga-eje o nwere ife a kpọ budget ị bịa gwa ndị chọrọ iwere ego ị ga na-ekwu n'ife dị ọnwa ka isi ga na-enwe ka ife ka ị ga-eji eme iji kwe eme ya ife na na ọnwa ka ị ga-esi wee kwụghachi ya bụ ego i ji ọ dị na mma o nwere ka akwụkwọ nsọ si kwuo ya na onye eji mmadụ ụgwọ bụ bụ ochi wee iji mmadụ ụgwọ ị fụ na onye afụ ọ ga-ana na aghọsị na onye jikwa m ụgwọ dị ọnwa onye eji m ụgwọ ya bụ ife efuru na dị mkpa o furu na okenye o furu na okpoho ọ dị na ndị be anyị ọ dị ka oge anyị agamaga ha njikwa aka na egwu eso n'ochi na oge anyị agamaga oge anyị ji enwe izu aniọcha n'osimiri na-arịọ ndị be anyị biko onye ọbụna ife ọbụna ị na-ana arụ ụgwọ ị ga-eji ike me na-atọgbọ ụfọdụ ego tụnye ụfọdụ n'ụsọ ọ ga-abụ na ife dapụha mkpa dapụha ijikwe ọ ga-abụ na ị ga-eji ga-adaba n'izili ego ọ gara enyere ya aka onye ọbụna gara ebi ka ike ha ka ọ bụna ka ibi oke oke ndụ ma ọ dị enyere anyị aka ma onye n'aka ncha ncha ị chọkwa ije ebile zile ego ị ga-ara asị na ife dị ọnwa ka i ji ya ga-eme ọ bụkwa na ya ka i ji ya ga-eme ọ bụ na na esi na ijekwa alụ ụnọ je ga-ezile ego iji eje ga-eje golu ụgbọ anị iji eje ga-eje ga e, nọ na e, je ga-enweme onwe na-ara mmanya na-erigbuo gbanye ya ego dome gbanye ya ego dome i jisi ike ọ bụna ka itinye aka n'ime erime ya bụ ego m na-asị unu daalụ shinne ka unu si gee anyị ntị njizikwa oge nne mụ m nị n'ọ gba ahọ ọ gba ahọ na-ekene ya n'ụzọ pụrụ iche bụ honourable nwakogo na-asị ya ya chukwu gọzie n'ọ gba ahọ ọgụ atọ na iri na itenani na-asị chukwu ya domeri nne m ọfụma na oge nịtị n'aka mazikwa na anyị ga-eme ụka nne anyị ga-akpọha nne nne be anyị o nwezikwa nwa nwa nwene m bụ pastọ chinwụba isibor na-agbazikwa ahọ nji oge na 60 years ofele na-ekene o nwe onye so m rụọ ọrụ bụ ezigbo okolobịa na-ekene ya n'ụzọ pụ iche bụ mr bright azụ ya bụ ife na-asọ m shinne maka ọ na a- ya mekwa ife ji aga felele felele be anyị ni na-asị ya ya dị anyị jisikwa ike ejisi ike na onye na-eme ọfụma ka a na-asị jisi ike na-asị chukwu gọzie rime ofe dị ka izu ụka na-abịa na-abịa anyị ni anyị ga-ewehelu unu isiokwu ọzọ oge afụ anyị ga-ekwu maka ife gbasara ndị nne anyị afa m bụ Nkechi Nwakogo wa na-akpọ nwa ezi mmadụ nwa ezi mmadụ ka ọ dịzie n'ụbọchị ọzọ